Ee kuranɛ aya min filɛ i ɲɛ kɔrɔ n'i mako bɛ wari yɛrɛ yɛrɛ la garizigɛ yɛrɛ yɛrɛ nin kuranɛ aya in de b'a kɛ zi kuwatin
inda zil arisi makinin i bɛ nin aya in sɛbɛn siɲɛ bi wolonfila ani wolonfila i b'a nasi bɔ
yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko dubalen i bɛ dubalen kuru wolonfila bɔ i bɛ n'a don daga la n'i y'a tobi n'a mɔnna i b'a furaji siyɛnɛ ka kɛ filen dɔ kɔnɔ i bɛ nasi in dɔɔnin kɛ a furaji kan i b'i ko n'a ye mɛ a tɛ ko ɲɛgɛn kɔnɔ n'i b'i ko a nasi la i b'i jɔ fɛn dɔ sanfɛ k'i ko a la walahi bilahi n kalina ala bonya na cɛ o cɛ kola ni fura ye ni nasi ye muso o muso kola ni nin ye k'i jɔlen to fɛn dɔ sanfɛ ala bɛ siri jugu tigɛ ka bɔ i la i garizigɛ bɛ dayɛlɛ sababu bɛ na i bɛ garizigɛ yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ i bi diɲɛ baara o baara la ala b'o kɔrɔta ni o garizigɛ d'i ma a bɛ faamuya naamu n ye nin di aw ma fi sabilila i ni baraji karamɔgɔ n'i ye kumakan in sɔrɔ naamu i jija i k'a paritazi naamu fantanw naamu dɛsɛbaatɔw naamu yatimɛw naamu dutigi minnu kamana gannen don naamu u ka denbaya baloko la ɔhɔn i jija u ka nin kumakan ninnu sɔrɔ ka baara kɛ n'a ye naamu walahi ala b'a sara d'i ma alahu akibaru dɔnni ma na foyi kama fo ka mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya ani tɔɔrɔ kɔnɔ o tuma ni ala ye dɔnni min d'i ma i jija i ka adamadenw dɛmɛ n'i ka dɔnni ye yanni don min ala ka wele b'i sɔrɔ kuma in bɛ faamuya o tuma na ne se ye min ye o ye ala ye dɔnni min di yan n b'o de di ala ka jɔnw ma o tuma ni i dala a la k'a minɛ ka baara kɛ n'a ye bilahi i bɛ ala jɔyɔrɔ ye mɛ bɛɛ ti da maa kelen na dɛ o ye tiɲɛ ye bɛɛ ma da ala la o ye tiɲɛ ye bɛɛ ma da kira la o ye tiɲɛ ye bɛɛ bɛ se ka da ne na o ka gɛlɛn dɛ o tuma na ne ye sababu dɔ d'i ma kuranɛ kɔnɔ maa min mako bɛ nafolo yɛrɛ yɛrɛ la i bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ u b'a fɔ a ma ko suratulu wakiya n'o ye iza wakati sura ye ale ye nafolo sura yɛrɛ yɛrɛ de ye ala ka kuranɛ kɔnɔ maa min bɛ fɛ ka nafolo yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ iza wakati nafolo baara don naamu ale baara in ɔhɔn an b'a kɛ waa bi saba de naamu nka i bi waa tan ni duuru sara fɔlɔ ɔhɔn ani i ka sɛsɔngɔ waa kelen ani kɛmɛ seegin ɔhɔn an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ naamu i b'i ka wari tɔ sara alahu akibaru iza wakati nafolo baara bɛ kɛ nin cogoya la i alihamdulilayi bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɔhɔn i bɛ dugu o dugu ɔhɔn bɛɛ bɛ se ka iza wakati nafolo baara kɛ baara min don kɔnsigasi t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ dekun t'a kɔfɛ wa n'i y'a baara kɛ ala yɛrɛ bi sɔn a bɛ nafolo d'i ma siga tɛ nin na dɛ iza wagati nafolo baara n y'a f'i ye a saraka ye sɛ jɛman den saba ye mɛ baara in yɛrɛ bi kɛ waa bi saba de ye

N'i y'an weele o numéro la i ni garibukɛ yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alihamudulila o tuma